ine ine ndi apabanja anga tinalandira katemera dziko lomwe anthu ake ndi odwaladwala silimapita patsogolo pajatu amati moyo ndi mpamba ichi nchifukwa chake boma limakhala kalikiliki kuonetsetsa kuti nzika zake ndi zotetezeka ku matenda osiyanasiyana imodzi mwa nthenda zomwe zinakhudza maiko ambiri kuphatikizapo dziko la malawi ndiyo nthenda ya covid-19 dziko la malawi kudzera mu unduna wa zaumoyo lakhala likupereka njira zosiyanasiyana kufuna kuchepetsa kufala kwa mliriwu

Pofuna kupereka mwayi kwa anthu onse okhala m'mabomawa maka boma la Zomba, kampeniyi inafikiranso anthu okhala m'mbali mwa nyanja ya Chilwa kuphatikizapo omwe akukhala pa chilumba cha Chisi chomwe chili pakati pa nyanjayi. Ngakhale ulendo oyenda pa nyanja ndi ulendo omwe ambiri samaukonda, koma gulu ili linalimba mtima kuyenda ulendo wa pa nyanja, ulendo oyenda ndi mtima.

Ulendowu unayambika kuchokera pa chipatala chachikulu cha Zomba. Gululi linakwera magalimoto kuphatikizapo ambulansi ya chipatala omwe anadutsira pa Matawale turn off kutenga msewu wa Zomba Airwing. Apa gululi linasiya msewu omwe umakafika kwa Jali ndi kutenga msewu wa fumbi omwe umakadutsa kwa Govala kenako ku Mpyupyu mpaka kukafika ku kachulu pa kachulu ndi pomwe gululi linakwera bwato kuyamba ulendo wawo woyenda ndi mtimawu omwe anakhala kuzungulira pa nyanja ya chilwa kwa masiku atatu
nthendayi kumayika miyoyo ya wanthu pa chiopsezo makamaka okalambamene monga mmene tayeserera ndi anyamata amene tapeza kuno ku mozambique komabe ngakhale ali mdera mu dziko la mozambique akuwatchulabe kuti ku Ngotangota chifukwa iwowo anachoka pa malo otchedwa ngotangota amene ali mu dziko la malawi cyclone freddy ndamene anapangisa kuti malo amenewo abwere madzi ochuluka madzadze madzi chifukwa munali mphepete mwenimweni mwa nyanja ija ya Lake Chilwa so chifukwa cha chimenechi anthuwa anasamuka ku Ngotangota imene ili m'dziko la Malawi kubwera mbali ina kumene kuli ku Mozambique moti kumene tafika kuno ndi m'dziko la Mozambique tadutsa pa boda ya Mozambique moti titatsatira a Malawi amene anadzakhazikika m'dziko la Mozambique

akubwera mofuna muchedwa koma apinya nalo anthu anakhuthzira kuti alandire katemera wa covid ambiri mbuyo mu zimakhala ngati zimavuta kuta koma ambiri anachitisa zotseka kukabaisa ngati mudzi wa kwathu ndiye zimakhala ngati zimavuta kuta kuti anthu abaise kwambiri katemera kuti mbuyomu amaperekedwa zifukwa zina zonena kuti anthu amaziopaopa ndina nazunzikisa kwambiri omwe alikuwayang'anira atengere phunziro kuti nawo vakabayitse kutetezera miyoyo yawo pamene mukuwauzawo vanthu za ufumu wa kumwamba musayiwale kuwauza akabayitse vanthu covid-19 ilipobe ikupitirirabe mu

um, iyi mukuona kutsogolo umenewu ndithu unali msewu umene anthu amagwisa ntchito galimoto ngolo kaya njinga za moto njinga zakapalasa kumene koma namondo wa freddy wasandutsa msewu umenewu kukhala modutsamo bwato

pitililabe kufa atsogoleri mmidzimu kumbutsani anthu anu kuti akatenge katemera Marinheiro! ese mabanja awo ndiye na matenda Oi, mano, uou, maninho.
Buke bwanji zikazodwaladwala ife tinalandira katemera kuti timasamala ine ine

mudzi ukoma ndi anthu dziko likoma ndi anthu tonse tinachoka ku malo angotangota amene anthu ake akukhala mdziko la mozambiki atasamuka mdziko lawo la malawi kamba ka namondo wa freddy lero tili ku sombi amenenso ndi malo ena amene a timasamala awaganizira kuti akafikire anthu ndipo akathe kupanga chiganizo cholandira katemera wa covid-19 so pano tikuyankhula pano tayima ku malawi chimenechi ndiye ndithu malire a dziko la malawi ndi mozambiki mzere mukuona apawo ndiye anayikidwa kuti ndi malire a dziko la malawi ndi mozambiki so mukaona apa mbali ya kuno imene tikujambula tayima ku malawi tikangoloka mzere umenewu mbali inayi ndekuti tafika mdziko la mozambiki moti ife amene tabwera kuno amene tabwera ngati timu ya timasamala show imene tikupanga ndithu yokhudzana kampeni imene ya katemera wa covid-19 tikupangira mu dziko la malawi koma kumene kuli katundu wathu kumene tasiya zinthu zathu kumene tagona ndi dziko la mozambiki so tikhala tili limodzi kuno kufikira madzulo ano pamene tikhala tikucheza ndi amalawi anzathu amene ena akukhala ku malawi ena akukhala ku mozambiki atachoka pa malo awo chifukwa cha namondwe wa freddy Ah, ndiye monga ndinafotokozera kuti tikhala tikupitirizabe kukupatsirani zochitikachitika za timasamala kuno tikhoza kumati ndi ku malawi koma mbali inayinso ndi ku mozambique pena uh, time stamp kamera yathu imationetsa kuti tili ku zomba southern region of malawi pena ikumationetsanso kuti tili ku manyela district niassa province ku mozambique ndikukhulupirira mukhoza kuona kusintha kumene yasintha video yathuyi imaonetsa location ya mozambique pano ikutionetsanso location ya zomba ku malawi ndiye umu ndikudutsamo ndithu umenewu unali msewu ah, koma pakadali pano chifukwa cha namondwe wa freddy pano ndithu mmalo moti muzidutsa njinga kapena magalimoto mukudutsa mabwato zimenezo ndithu ndi zimene zinachitika kuno ku kusombi kumene anthu anasuntha kuchoka mdera lawo kulowa mbali ina ya mozambiki chifukwa cha namondwe ndithu a- apa Tikupita ndithu ulendo wokaona chipatala chimene chinamira m'madzi chifukwa cha namondwe wa Freddy. Ndiye monga ndanena kale kuti muno tikudutsa muno munali msewu koma chifukwa cha namondwe ameneyu pano ndithu pali madzi ndipo tikugwiritsa ntchito bwato kuti tiyende mukhoza kuona kuti tili ndi manyumba ochulukirapo amene ali m'madzi Ah, onsewa ndithu unali mudzi wa anthu ochuluka amene amakhala mu dera limeneli ndipo anthu amenewa pano ena mwa iwo anasunthira ndithu mdziko la mozambiki umene umenewu ulendo umene tikufotokoza ah, monga umenewu unali mudzi wa anthu ochuluka analinso ndi chipatala chawo koma pakadali pano chipatala chimenechi anthu anasunthako zinthu malinga nkuti chinamira m'madzi pakadali pano ndi kumalo kuti anthu sangamakwanitse kumapitako paboti kamba kuti chipatala chimenechi ndithu chili m'madzi ndiye ulendo umenewu ife atimasamala amene tikulimbikitsa kuti mwina anthu atenge nawo mbali kubayitsa katemera wa covid-19 tikufuna ndithu tikutengeni kumeneko kuti mukathe kudzionera nokha kuti kodi namondwe wa fredi anakhudza bwanji madera ena maka kuno ku chigawo cha kumwera kwa malawi ndiye pano tikhale limodzi ndiye ulendo ndithu ukupitirirabe kumene tikukaona chipatala chimene chinamira m'madzi chifukwa cha madzi ochuluka amene anabwera kamba ka namondwe uja wa fredi ndiye monga takhala tukambira kuti ife atimasamala tikupanga kampeni imeneyi maboma a thyolo komanso kuzomba ndiyetu dera limeneli ndithu lili mboma la zomba kumene kuli ku malawi koma kamba ka madzi amenewa anthu anasunthira ndithu kupita mdziko la mozambique ndiye chimenecho ndiye chipatala cha chinguma chimene amagwiritsa ntchito anthu koma pakadali pano anasunthapo zina mwa zinthu zimene zinali kumeneko kamba kuti anthu sangakwanitsenso kuchigwiritsa ntchito izi zinadza monga tanena kale kuti ndi chifukwa cha namondwe wa fredi ndiye ife atimasamala tafika kuno takutengerani kuno ku chinguma health post kuti tikuonetseni kuti anzathu akuno anavutika bwanji ndipo ife kampeni imeneyi tikupangapo chani kuti mwina tithebe kuwafikira ndi uthenga wakatemera wa covid-19 ndithu pamenepa ndiye pa chipatala Tikulowa ndithu mkati mwa chipatala chimene tikuitcha kuti cha Chinguma. Ah, malo amene anthu amapondapo mwina kuima pa mzere kukalandira mankhwala koma pano tikudutsapo ndi boti ndithu ndi zina mwa zomwe zinachitika kuno ku Chinguma koma ngakhale zili chonchi ife atimasamala takwanitsabe ndithu kufika kuno kuti tidzathe kuwapatsa mwayi anzathu akuno kulandira nawo katemera wa covid-19 monga anthuwa tafotokoza kale kuti anasuntha kumene amakhala kuno ndipo pakadali pano akukhala mdziko la mozambique koma ife tawatsatira kuti nawonso akhalebe ndi mwayi umenewu wolandira nawo katemera wa COVID-19. Zonsezi ndithu zikutheka ndi chithandizo cha bungwe lija la USAID komanso unduna wa zaumoyo. Ndiye tiyeni tikhalebe limodzi. Tafika ndithu pa chipatala cha Chinguma chimene anthu akuno amagwiritsa ntchito tikulowamo ndi mu ofesi imene amakhala ndithu anzathu a zaumoyo kuthandiza anthu koma monga mukuonera monsemu munadzadza madzi moti katundu wina amene ali wabwino ndi amene anayikidwa ndithu pamwamba koma zina zonse zinanyowa ndithu ndi mmene zinachitikira kuno ku chinguma pa chinguma health post so ife atimasamala tabwera kuti tizagwire ntchito ndi anzathu amenewa a zaumoyo kupereka katemera uja wa covid-19 ndiye tinapezapo ndithu mwayi wozafikanso kuno kuti tikuonetseni kuti kodi namondwe wa Freddy anakhudza bwanji mwinanso maka ku nkhani ya zaumoyo kuno ku malawi so monga takhala tikufotokozera kunena kuti kuno tili kuno ndi malire enieni a dziko la malawi komanso dziko lija la mozambique mokuti anthu amene anasuntha malo amenewa ah, malo ochuluka amene mukuwaona manyumba ochuluka amene mukuwaona anthu ake anasunthira ndithu anapempha nawo malo mdziko la mozambique time stamp camera nthawi zina ndithu ikumatifotokozera ikumatiuza pamenepo kuti tili ku Mecanhelas district Niassa province mu dziko lija la mozambique penanso ikumatiuza kuti tili ku zomba mchigawo chakumwera cha malawi ndiye tili kuno kukupatsirani zonse ndipo tiyeni titsatire bwinobwino kuti kuno zinachitika motani ndipo pano akupangapo chani kuti anthu apitirizebe ndithu kukhala ndi mwayi olandira chithandizo chilichonse cha chipatala ya panopa pa chipatala cha chinguma health post mukuona mulomu ndi mu ofesi imene timapanga ma services athu achipatala kuno kwambiri timathandiza anthu kupereka katemera timapereka mankhwala kwa ana under 5 komanso ndi akulu omwe komano chifukwa cha vuto limene linatigwera mukhoza kuti tili mulomu ndi mu ofesi iwoneka ndithu ichi chinachikapita matabwa awajaamene papa kusonyeza kuti zinthu kunokuwo zinatipfuta kwambiri nde tinachoka kuno kusamukira kumtunda kumene tikukhala kugwira ntchito mwakuti kuchokera pano ndakhala pano ukafika kumtunda timayenda mtunda wa mazimu wokwanira 1 kilomita komano kuno kuli anthu ambiri amene amathandizika kuchokera chipatala chimenechi Ah, pempho lathu ndikuona kuti kuno kuli anthu amene kwawo ndi konkuno amene akati amadalira chipatala amadalira chimenechi mwanjira ina kupempha mabungwe komanso boma kuti atengeko gawo kuthandiza

mwachidule monga mmene alongosolera anzathu alangiza za umoyo kuno ku chinguma ifeyo tachiona chinthu chopambana kwambiri kufika kwa anzathu atisamala chifukwa choti chiwerengero cha anthu olandira katemera wa covid-19 kunoku chinali chotsika komano mwachisomo lerolo kuyambira chakummawa kuzafika cha m'malanchi awa taonapo anthu pafupifupi 41 zimene zikuonesa kuti umatha kulowa kwa dzuwa pomafika kulowa kwa dzuwako tikukhulupira kuti titha kufikira anthu okwana 100 chakuti chimene chikuoneka kuti ndi chinthu chabwino komanso tiyamike anthu akuno chifukwa titafikira ndi uthenga lerolo ayesesa kumvetsa zimene zinali zoti masiku ambuyowa zinali zinthu zovuta kwambiri kuti aumvetse uthengawo mwa icho tikuthokoza anthu amenewa abungwe limeneli chifukwa cha kufika kwawo mwapadera. Tipemphenso mwina ngati kungakhale kuti mwayi kutsogoloku, mwayi ngati umene ungachitike azathe kufikiranso anthu ena chifukwa choti tayendako ndithu madera ata, atatu tikafikiranso ku Chisi kumene tikafika mawa. Tikukhulupiriranso kuti anthu akachilandira mmene achilandirira kuno. Komabe pali anthu ena amene atsala monga kunoko ndikuti anthu ena amakhala kuti alowa m'madzi nde nthawi imene mwina tikupanga tikupereka katemerayo amakhala kuti iwowa adakali m'madzi kutereko kuti akuphonyana ndi katemera choncho tikupempha ngati kungakhale kotheka abungwe limeneli kubweranso tsiku lina kuzapanganso activity ngati imeneyi
tifotokoze apa kunena kuti kumalo kuno ndi kumalire kwenikweni kwa dziko la malawi komanso mozambique ndiye anthu ena amene amagwira ntchito mwina pa chipatala chimenechi anasuntha kumalo kuno chotero tili ndi mlangizi mmodzi amene amathandizabe anthu dera lakuno so manyumba ndithu amenewo mukwaona anthu anasamukamo apa tikuona ndithu toilet imene imagwiritsidwa ntchito pano pa chinguma kutsogoloko mukhoza kuona kuti imeneyi ndi sukulu ya primary ya chinguma imenenso nayo ili m'madzi kotero kuti ana amene anasuntha kuno amene ali mdziko la mozambique akuphunzira m'matenti zimenezotu ndi zimene zinachitika ah, chifukwa cha namondwe uja wa freddy ndithu maofesi athu ndi amenewa a pa chipatala cha chinguma amene pakadali pano sakugwiritsidwa ntchito Ah, kamba kuti panabwera madzi ochuluka ndithu tafotokoza kunena kuti ano ndi malo amene amathandizira anthu odwala anthu amabwera kuyima ndithu panzere kulandira mankhwala kukumana ndi dokotala ena mwina kukwezetsa ana sikelo kumene koma pakadali pano ndi pamalo poti kuti ufikepo ukuyenera kugwiritsa ntchito boti ndithu ndi mmene zilili kuno ku chinguma mwinanso tingomva kuti mavuto ati amene adza kamba ka zinthu zimenezi mbali ya nkhani za umoyo kuchokera kwa amene tayenda nawo kuchokera ku nduna wa zaumoyo Ah, mavuto ndi ambiri kunoko chifukwa cha madzi amenewa ah, kuli mavuto osiyanasiyana kunabwera mavuto a matenda aja amphere komanso kusowa pokhala kumene kupangisa kunena kuti ah, anthu akhale ovutika kwambiri kunkhani ya madyedwe anthu ambiri thanzi lawo ndilotsika kwambiri chifukwa

komanso mwa njira ina tikupemphanso mabungwe osiyanasiyana kuti azitha kufika kuno pafupipafupi kuzapereka chithandizo chosiyanasiyana chifukwa kuno kumalo kumene kulibeko clinician ndi hsa yekha basi ndi kutakhala kumwayi kunena kuti mabungwe

kutakhala kuti akumabwera madokta osiyanasiyana ndi kuthandiza kukhoza kumakhala mwajamu chabwino tikuona ndithu kuti i- ichi ndi chipatala chachikulu chimene ngakhale sichigwiritsidwa ntchito koma nthawi imeneyo chogwira ntchito chinali ndithu chikudziwika kuti chimathandiza anthu ochuluka pakadali pano mwina anthu amenewa mumathandiza motani Ah, kuwathandiza kwake ndikuya kuti timasegula chipatala kuwathandiza nkhani ya OPD ku village clinic timapatsa thandizo kwambiri timathandiza kwambiri ana kutengeranso ndi saizi ya mankhwala amene timakhala komabe thandizo loperewera timaperekanso thandizo la ana amene timawapasa katemera akangobadwa timaonetsetsa kuti ndithu mwana walandira katemera nthawi yake komanso timalimbikitsa nkhani ya kulera Ah, kutengera kuti kuno kuli anthu ambiri timathandizanso azimayi amenewa kuti wapasa upangiri komanso kuwathandiza nkhani ya kulera kuonjezera pamenepo timatha kuwaphunzitsanso nkhani ya kufunika kuzisamala kutengera kuti kumalo kuno malo movuta kuti athe kupewanso matenda achitsotso kuonjezera apopo ah, tidakali mu nthawi yovuta kwambiri nthawi ya kolera komanso nthawi ya covid-19 timalimbikitsa anthuwa kuti athe kupewa kuziteteza kuti apewe matenda amenewa nkhani ya kolera ndi imene timalimbikitsa kuwapasa klorini kuti azigwiritsa ntchito nkhani ya covid-19 tikuyesesa kuwapasa upangiri kuwathandiza kuti athe kutenga peza mwayi wolandira katemera amene kuti panopo anthu ambiri ndithu akuchilandira chimene chachititsa kuti panopo anthu ambiri ndithu akubayisa mwachidule ndikhoza kufotokoza kuti ayi ndithu apa tikuchokako ndithu ku chipatala cha chinguma ndiye monga mukuona kutsogoloko pakuoneka kuti pali ndithu golo la mpira kusonyeza kuti pamenepa ndithu panali ground koma tikukamba pano ndi malo kuti ngati ufuna kudutsapo ndikuti ugwiritse ntchito boti ndithutu ndi mmene zilili kuno ku chinguma ndiye madzi onse mukuwaona apawa uh, panalibepo chifukwa ndithu kumeneku kunali mtunda anthu amakhalapo pali nyumba zawo ana asukulu amaphunzira komanso anthu amakwanisa kufika pa chipatala chawo kuzalandira thandizo losiyanasiyana koma tikamba pano ndithu poona mukhoza kumaona ngati kuti mwina nyanjayi ndi yakalekale koma ayi ndithu madzi amenewa angobwera chifukwa cha namondwe uja wa fred ndithu ndi mmene zilili kuno ku zomba ndiye kumtunda kumene mukuonako kumene ife tikupita kumeneko ndi ku mozambiki ndithu anthu amene anachoka kuno anakakhala kumeneko koma manyumba amene mukuwaona pafupiwa onsewa ali m'madzi manyumba abwinoabwino manyumba amaziko koma ndithu onsewa ali m'madzi ndipo anthu anasamuka kwina kumtunda kwenikweni kumene anakwanitsa kumanga manyumba ndithu atsekera chifukwa manyumba awo amene amawadalira onse ali m'madzi ndithu ndi mmene zilili kuno ku chinguma kwa ife atimasamala tinakwanitsa ndithu kuti tidzafikire amalawi anzathu amene zisanachitike zimenezi ndithu iwo atu amakhala boma lija la zomba ndiye kamba kuti ku mozambique angopitako chifukwa cha vuto limene la namondwe koma iwowa ndi amalawi ndipo atimasamala anapanga chilichonse chotheka kuti afikire ndithu wina aliyense maboma aja a thyolo komanso zomba mwina akhala kubwerako ma project osiyanasiyana okhudza boma limeneli la zomba koma anthu amene amakhala mphepete mwenimweni mwa nyanja ya chilwa sakhala ndi mwayi opanga nawo kapena otenga nawo mbali ku zochitika zimenezi pa zifukwa mwina za mayendedwe kamba kuti kuno kuti ufike ndiye kuti ukuyenera kugwiritsa ntchito boti komatu kampeni imeneyi yolimbikitsa kuti anthu alandire katemera wa covid-19 ndithu ife atimasamala takwanitsa kufika kuno kuti nawonso anzathu akhale ndi mwayi wolandira katemera ameneyu ngati manenera kuti anthu amenewa ndithu anasuntha kuchokera ku malo amene aja kubwera kuno kumtunda ah, kamera yathu ikutionetsa kuti kuno ndi ku makanyera tikawerenga ndithu mu chichewa ah, niassa province mdziko la mozambique ndiye kamba ka madzi amenewa a anthuwa anasuntha ku chipatala chimene chija ndipo tikuyankhula pano tafika pa chipatala chongoyembekezera chimene akugwiritsa ntchito ndithu tikamanena kuti tili ndi chipatala pano pa chinguma tikukamba ndithu malo amenewa amene pakadali pano akugwiritsa ntchito anthu ochuluka amene amagwiritsa ntchito chipatala chimene mwachiona tachijambula chili m'madzi pakadali pano akuthandizikira pa chipatala chimenechi ena akakhala ndi mavuto ofunika thandizo lalikulu ndithu amenewa amayenera kuti apite ku likangala kapena akhoza kulowera ndithu mdziko lija la mozambique koma kumeneku amalipira izitu tikukamba kunena kuti pa chipatala chimenechi cha chinguma tilibepo clinician ah, tili ndi mulangizi wa zaumoyo amene pa chingerezi ena amatchula kuti uh, health surveillance assistant ena amati disease control surveillance assistant so pano tilibe ndithu ena amene ali ndi ukadaulo wa nkhani za chipatala ambiri koma tili ndi uh, amenewa amene tikuwatchula kuti alangizi azaumoyo ndi amene amathandiza anthu pano pa chinguma so imeneyo tikukamba kuti ndi chipatala tsopano chimene anthu akuno akugwiritsa ntchito kutsatira madzi amene anasokoneza ntchito za umoyo pa chipatala cha chinguma chimene amadalira ndiye pano ndakutengerani disease control surveillance assistant wakuno kusombi kumene timati chinguma headquarters imene ili ku zomba south east malire a zomba ndi mozambique Ah, pano tili pano ndi pa chipatala tikugwiritsa ntchito kuyembekezera chifukwa cha madzi amene anabwera tili panopa ndithu kugwira ntchito poti ntchito zonse zachipatala za opd kuthandizana under 5 ndi ena amene ali oti afunika thandizo timathandizira malo ngati amenewa mukayang'ana ichi chikuoneka chinyumba chimene ineyonso ngati munthu ndimagona pamenepo komano vuto linabwera motizizimutsa kwambiri chifukwa chipatala tinali nacho ndipo chipatalacho chinamira tikutera kutera pano pa chipatalacho chili mmadzi kuchoka pano kukafika kumene kuli chipatala ndi kamtunda ndithu tiyenda tikuonetsani mwina kamtunda ka wani kilomita koti ndimayenera ndichoke ndipite ndika- ndikatenge kumene kuli katemera komanso ndipite ndikaone kuti zinthu zinazo zikhala bwanji monga pa chipatala ndimene zinthu zilili so kunoko ndi dera limene lili ndi anthu ambiri kutengera ndi kukwera kwa nyanja anthu ambiri amene anali ku thongwe komanso ena anali ku zimowera anathawathawa kumeneko ndinaopa catchment population ndi 4100 ndi ndi dera limene likusowekera thandizo lalikulu ndithu ndikupempha akufuna kwabwino amene akhoza kutithandiza atithandize kunoko timaona ana onyentchera ah, kunoko tikutumikira timathandiza nkhani za kupereka mauthenga a ukhondo kuti matenda ngati akolera asabuke komanso kunoko tikulimbikisa ah, kugawa mauthenga okhuzana ndi za covid-19 kuti nonga pano tili pa kalikiliki kubaya kupereka katemera amene ndi kugawa uthenga mwa ichi ndifuna ndipemphe muonenesa kuti kunoko kuli anthu amene kwawo akamati kwawo ndi kunkuno ndithu ku malawi si aku mozambiki ayi kuti panopa ndithu akusowa kuti akhoza kupita kuti kunona kukusowekera thandizo kuti athandizike kunkhani ya chipatala nde onse amene ali ndi kuthekera tifuna titapeza kunoko matenti yabwino yoti tikhoza kukhala umagwirirapo ntchito kuyembekeza ndi mathandizo ena onse amene akhoza kutani kubwera kuzatithandiza ndizambiri ngati klorini kunoku klorini ikutivuta timapatsidwa wambiri ocheperako amene onsewa amene akhoza kukhala ndi kuthekera atithandize pali njira ina ngati ya mawota filter mabungwe amene akhoza kukhala ndi mawota filter atatipatsanso amenewo kunoko akhoza kuthandiza kuti kuli anthu ambiri ndi mmene ndithu zilili kuno ku chinguma tsopano pano timu ya timasamala ikufuna ndithu ikwere bwato limene lititengere kumtunda ku chilumba cha chisi kumenekunso tufuna tikakhale ndithu ndi mwayi wopereka katemera wa covid-19 kwa anzathu amene akukhalanso pa chilumba cha chisi tifotokoze momveka bwino kunena kuti ku chinguma ngotangota komanso lungazi kumene tayenda malo amenewa si zilumba chifukwa malo amenewa ali mphepete mwenimweni mwa nyanja koma tili ndi chisi komanso thongwe zimene zili zilumba pa nyanja iyi ya chilwa ndithu ndi mmene zikuchitikira kuno ndiye tiye ndithu titsatire zonse pamene timu ya timasamala ikukakwera bwato kuti tikawafikirenso anzathu amene akukhala ku chilumba cha chisi kuno timu imeneyi yakhalako masiku atatu tikunena pano tikufuna tifike pa chilumba cha chisi kumenenso a timasamala akonza bonanza kuti anthu amenewa nawonso atenge nawo mbali kumbali imeneyi yakatemera wa covid-19 kuno tikuyankhulira kuno ndi dziko la mozambiki moti kuno ma network onse aku malawi sagwira kuti kuno uyimbe foni ndekuti uyimba pa bureau kuli mafoni ndithu ang'onoang'ono atekino amabatani aja koma amenewo analumikiza ndithu ma network amene mukuwaonawo imeneyo ndiye nthambo ya network imene ima mungalumikizane ndithu ndi ma network aku malawi koma kugwiritsa ntchito mafoni enawa kuno nzosatheka popanda chida ngati chimenecho ndithu ndimene tikuchitira kuno ku chinguma kumene tatsatira amalawi amene anachoka mdziko lawo kupempha malo mdziko la mozambique kamba kuti malo amene amakhala inde midzi imene imatchedwa kuti sombi 1 2 komanso 3 anasuntha chifukwa cha madzi ochuluka amene anafika m'midzi yawo chifukwa cha namondwe uja wa freddy ndipo tukamba kuti tinali kuno tacheza nawo ndipo anthu okwanira 63 ndi amene atenga nawo mbali kulandira katemera wa covid-19 ndimene tikuchitira ife atimasamala mu project imeneyi ya kulimbikitsa anthu kuti alandire katemera wa covid-19 m'maboma a thyolo komanso zomba ndiye tikukamba kuti kuno ndi mbali ya mozambique pafupi ndi ifepa pali chikwangwani kapena kuti post imene ikuonetsa kuti uku ndi ku malawi uku ndi ku mozambique amenewo ndiye malire a maiko awiriwa koma ife tafika mdziko lino ndi cholinga ndithu kuti tiatsatire amalawi anzathu amene anabwera kuno kamba ka madzi ochuluka amene anadza chifukwa cha namondwe uja wa freddy zonsezi zikuchitika ndi chithandizo chochokera ku usaid komanso ku unduna wa zaumoyo alendo amene mwachokera ku njira takulandirani khalani omasuka kwa iye amene akana kulandira katemera wa covid-19 ndekuti moyo wace wausiya pachiswe ineyo dzina langa ndi marita jamali dzina lobera village headman malewa kwandire pa lero ndamaliza katemera kuti ndalandira mutatu chiyambire kulandira katemera sindinaone vuto lina lililonse pakali pano khadi yanga ndiyi amene akana kubayitsa katemera ndekuti moyo wace akusiya pachiswe zikomo kwambiri
ndithu katundu kuyenda mmwamba katundu ameneyo kwa unduna wa zaumoyo malejista a covid-19 ndiponso katundu wina kuona ndithu chikwama chimenecho cha unduna wa zaumoyo kuthandizira kuti mwina ntchito imene ibe itheke kuno ku malo amene tatsatira amalawi anzathu amene anakhudzidwa ndithu ndi namondwe wa fred ndipo iwowa anasuntha mu dziko lawo pano akukhala mu dziko la mozambique mbali ina ya malowa tikunena kuti ndi ku malawi koma mbali inayo ndi ku mozambique ndipo network imene ikugwira kuno ndi ya mozambique ndimene ndithu zilili ndiye pano ulendo pitirira kuti tikakwere bwato kapena kuti boti la injini pano takwera mabwato opalasawa anthu ena akuyenda ndithu ena akwera bwato koma kutsogoloko ndithu ndi kumene kwayima bwato la injini bwato limeneli silikanakwanitsa kufika mbali yakuno chifukwa tikuyenda apa ndi malo osaya nde bwato lalikulu ngati limenelo silingakwanitse kufika ndipo tiyenda mtunda umenewu kufikira kuti tikafike pa malo amenewo kumene tikakwere bwato la injini limene lititengere ku chilumba cha chisi kumenekunso a timasamala ali ndi zochitika zawo zimene akufuna akagawane ndi anzathu amene akhala pa chilumba tikupita pamenepo pa chisi island imene tikufuna tithe ndi bonanza yotchedwa timasamala imene tikuchitira kuno ku zomba mu project imeneyi imene thandizo lake likuchokera ku bungwe lija la usaid komanso unduna wa zaumoyo ndithu tiwafikire anthu amenewa ticheze nawo tiwauze uthenga okhuza katemera wa covid-19 komanso amene akapange chisankho alandire katemera ameneyo ndiye tili limodzi kuchokera kuno ku Chisi Island tikhala tikupatsirani zonse zimene zingachitike kuno kufika pa chilumba cha Chisi kuno ku Zomba kumene timasamala ikufuna ndithu isamale za anthu aku Malawi maka kuno ku Zomba powapatsa mwayi wolandira katemera wa covid-19 ndithu kuno tikhala ndi bonanza imene tikuitchula kuti timasamala bonanza zimene zilili ndithu kumeneko ndiye ku chilumba cha Chisi kapena kuti Chisi island pa chingerezi ndiye lero tikhala tili kumeneko ticheze ndi anthu kuwapatsa uthenga okhudza katemera wa covid-19 amene angapangenso chisankho madokotala tayenda nawo kuti alandire ndithu katemera ameneyo yababanjanga tinalandira katemera wa covid-19 nanunso ndi apa banja anu mukalandire katemera wa covid-19 ife tinapanga chisankho chokhala moyo wa thanzi ndi wotetezana ndiye ndimene ndithu tachitira kuchokera kuno ku zomba kumene mbali inayi anthu akukhalanso mu mozambiki mmalo mwa timasamala ndine felix van captain otis

amuna lambunda amenewo ana osasamba abwera Ana osasamba. ana ogona mmadzi koma osasamba abwera nde ndifeyo